ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taa bụ ịkpọpụta ọtụtụ okwu na-agbagharị ndị mmadụ anya ọ dị ọtụtụ okwu ndị mmadụ na-amachaghị nke ha na-abịa na igbe ozi m na-ajụ m kedu ihe a na-akpọ nke a kedu ihe a na-akpọ nke a ọ bụ ya ka m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa na-egbughị oge nke mbụ anyị ga-elebara anya bụ nke a nke a na-akpọ calamity calamity oge ọbụla ị nụrụ calamity ihe a na-ekwu okwu ya bụ ọdachi enwere ike sị ihe ọdachi dabidoro onye dị otu a ha what a calamity ihe ọdachi dachibidoro onye nke a ihe ọdachi oge ọbụla ị nụrụ calamity buru ya n'obi na ọ bụ ọdachi ka a na-ekwu maka ya nke abụọ anyị ga-ekwu maka ya bụ nke a taboo taboo oge ọbụla ị nụrụ taboo mara na ọ bụ arụ dịka mmadụ ime ihe na-adịghị mma n'ala Igbo akpọọ ya arụ e nwegasịrị ọtụtụ arụ dị iche iche ma ọ bụ nsọ ala dị iche iche n'obodo onye ọbụla dara iwu ahụ a na-asị na o mere arụ dịka mmadụ ịga bọrọ ji mmadụ ọ kọrọ akọ ma ọ bụ nwaanyị ịbọrọ di ya ike ma ọ bụ ime ọtụtụ ihe dị iche iche ihe ọjọọ na-adịghị mma a na-akpọ ya arụ ya ka ndị bekee na-akpọ taboo nke ọzọ bụ cry cry bụ akwa ị hụ onye na-ekpughasị anya mmiri na-ekpughasị anya mmiri a sị ọ na-ebe akwa ọ na-ebe akwa ya bụ o nwere ike ọ bụrụ na otu ihe mere ya ma ọ bụ na nne ya pịara ya ihe ma ọ bụ ihe ọzọ mere ya ya na-ebe akwa ya bụ cry nke ọzọ a ga-eleba anya ya bụ crime crime bụ mpụ mmadụ ịda iwu ya bụ na hey he committed a crime ya bụ na o mere mpụ ọ dara iwu nke ọzọ a ga-eleba anya ya bụ pain pain bụ ihe mgbu dịka o nwere ihe mgbu n'ụkwụ o nwere ihe mgbu n'ahụ ya niile ya bụ pain mmadụ gachara rụọ ọrụ ahụ na-afụ ya ụfụ ihe mgbu eju ya n'ahụ ya bụ pain n'olu bekee ọ bụ na ile anyị hụ na anaghị ese nwoke n'ude ọ bụ naanị n'ọgwụ mgbu ọgwụ ihe mgbu ka a na-ese ụmụ nwoke maka na gịnị ha na-anwụkama ihe mgbu ha na-arụ ọrụ nwetasị ihe mgbu dị iche iche ha buru ya n'obi na pain bụ ihe mgbu nke ọzọ bụ sorrow oge ọbụla ị nụrụ sorrow mara na onye ahụ na-akwa arịrị arịrị bụ sorrow dịka mmadụ enwụhala mmadụ ọ na-akwa arịrị ọ nọ nọ na sorrow ya bụ na ọ nọ na-akwa arịrị nn ama m na o nwere ihe ị mụtara n'ụbọchị nke taa n'ọnụ anyị ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị metụrụ anyị aka n'ịhụnanya ị na-esosikwa anyị ike maka na ọ dị ọtụtụ ihe ndị na-abịa n'ihu maka na ị ga-amụta ọtụtụ ihe n'ọnụ anyị ndewo anyị nọ na igbo echo